o ye jumɛn ye salen de développement yiriwali régional o ye aw ka eh, kabila ani aw yɛrɛ ka sigida local i y'a faamuya donc o min bɛ sara o fana bɛ tila ni saba ni ɲɔgɔn cɛ de i y'a faamuya TDRL i b'a ye ni sigida saba in bɛɛ b'a kɔnɔ a nana cogo di n bɛna n da dɔɔni don a la TDRL nana vers les années 86, 87, 88. U y'a yɛlɛma ka kɛ TDRL ye u nana ye adamadenw bɛ salen min sara n'an b'a fɔ a ma nisɔngɔ parce que n'a fɔra ten mɔgɔ b'a faamuya o la n'o tɛ nisɔngɔ tɛ n'an jɛra foroba la n y'a misali di pour que an ka foroba baara kɛ fo an ka cotisation dɔ de kɛ an ka wari dɔ kɛ kɛ ɲɔgɔn kan wari kɛ kɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn de don bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni di an ka foroba ta dilan n'a ye sariya ti jɛn n'a an ka taa e fa ou bien e kelen ka baara kɛlen wari ta ka na an bɛɛ kunko dilan ɔ nin ye pour que an yɛrɛ ka an labɛn donc TDRL in kun bɛ sara guvɛrɛnɛma ye nin cogo kan min b'a to guvɛrɛnɛma bɛ taama min b'a to guvɛrɛnɛma bɛ se ka ko ni lakana min kɛ armée bɛ lamarcher saraw bɛ kɛ baara min bɛ ka kɛ olu yɛrɛ tɔgɔ la ɔ mais dans les années euh, 86 88 a nana ye yiriwali taxe ninnu an k'a to sigidala mɔgɔw yɛrɛ ka se ka bɛn fɛn dɔw kan u ka se ka fɛn dɔw jɔ u yɛrɛ ye n'olu yɛrɛ ko sisan misali la yanni ni sariya in ka na ka dansigi k'a la an bɛ se k'a fɔ kuma an ka dugu la yan an bɛnn'a kan bɛɛ ka waa kelen kelen sara bon n'u mana kɛ maa miliyɔn kelen min ni bɛɛ waa kelen kelen sara o tɛna kɛ miliyɔn caman ye ɔ an mako b'a la ka fɛn min dilan yɔrɔ an n'a dilan bɛɛ tɔgɔ la ɔ a misali nana ten ko k'a to yiriwa takisi in a ka to sigidala mɔgɔw yɛrɛ bolo a daminɛna depuis dans les années 88 86 88 o yɔrɔ na mais a date a date fixelen tɛ n bolo ɔ a misali sugu a misali surun na o ko kɛlen Yoroso n'u Kucala olu jɛra ka dɔ fara u ka taxe kan impôt kan ka LTA jɔ ɔ LTA jɔra parce que yan ye cikɛdugu ye olu ko an bɛ jɛ ka dɔ fara an ka nisɔngɔ kan an bɛ ekɔli jɔ yan an ka sɛnɛ ka yiriwa donc normalement lycée in jɔlen bac technique de kun ka kan ka kɛ n'i tilara i bɛ ka bac première partie kɛ ka deuxième partie kɛ o la i bɛ taa IPR ka taa ingénieur kalan kɛ ɔ mais a vocation yɛlɛmana dɔɔni u y'a kɛ agro pastoral ye o la ka kɛ sous forme d'école professionnelle o yɛrɛ de y'a to ni tɔgɔ in yɛlɛmana ka kɛ IFP ye parce que an y'a ye k'a fɔ kun min kun b'a la n'o tɛ ka kɛ fɔ aw y'a kɛ camancɛ kalan ye o tuma a ye camancɛ kalan tɔgɔ d'a kan donc o y'a misali surun ye ɔ commune ninnu nalen o sinna ka o TDRL k'a fɔ salen min bɛ sara adamadenw fɛ a y'a to o tuma o de commune ka sɔrɔ fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ye commune bɛ sigi o de kan a b'a jate minɛ yan sigida commune tɔw la n'an b'a fɔ an ka togodala communew kuwari bɛ feere dɔrɔn gatigi bɛɛ bɛ taa sigi dugutigi u yɛrɛ bɛ dugutigi wele ka sigi bɛɛ b'a sara ɔ o saratɔla taxe wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ sara ka tugu o la sariya b'a yira gatigi o gatigi n'i y'i ka salen sara taxe TDRL sara i ka taxe de voirie sara o ye kɛmɛ naani mali commune bɛɛ ta ye kɛmɛ naani bamakɔ dɔrɔn ta de ye taxe de voirie la kɛmɛ wɔɔrɔ ye i y'a faamuya donc n'i taara i ka TDRL sara u bɛ taxe de voirie kɛmɛ naani don i kun b'o fana sara ɔ n'a y'a sɔrɔ e ye gatigi ye misi b'e bolo saga b'e bolo fɛn bɛɛ b'e bolo o bɛɛ kelen kelen ka salen bɛ sara parce que olu ye nimafɛnw ye sariya b'a lakana fɛn min ta tɛ sara dɔrɔn o ye lɛ de ye n'o tɛ fali wo eh, misi wo eh, ba wo donc ninnu bɛɛ taxe bɛ sara ɔ sariya b'a dan tigɛ tigɛ a ma ca ɔ kun de b'a la parce que sariya b'a lakana eh, i ka ɲininkali kɔnɔ n b'o fana fɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya parce que an y'a ye dɔw b'u ka bagan dogo ɔ n'u y'a dogo min b'i ka gatigi sɛbɛn kɔnɔ ala k'an kisi ni kasara y'i sɔrɔ i ka bagan bɔsira i la u b'a fɔ i ka na ni gatigi sɛbɛn ye n'u nana sɔrɔ e ye misi duuru don ye k'a sɔrɔ misi kɛmɛ b'e bolo e bɛ k'o dogo en ce moment fanga tɛ se k'i jɔyɔrɔ fa dɛ ɔ nin ye kunnafoni ye i ka ɲininkali kɔnɔ mo dɛn k'a fɔ parce que an bagan maralaw de ka baara ye o ye an bɛɛ ye bagan marala ye an bɛ siran fanga ɲɛ parce que n bɛ ka nin fɔ a misali ye dɔw sɔrɔ frontière daw la ɔ n'o yera e ka fanga min bɛ e ka carnet kɔnɔ fanga bɛ baara kɛ n'o de ye o tuma i tɛ se ka jigin i ka fanga na dɛ n'i pɛrɛdila i ka bagan na o tuma i b'a ye i yɛrɛ de y'i yɛrɛ dogo fo k'i yɛrɛ fɔ ɔ o ye misali ye ala k'an kisi o n'a ɲɔgɔnnaw ma o de y'a to jɛlenya ka ɲi a baaraw kɔnɔ.
TDRL an bɔra k'a ye kuma dɔ i b'a fɔ salen an bɛ fɛ k'a dɔn donc TDRL ni salen bɛɛ de ye fɛn kelen ye wa sisan salen ye a bamanankan tɔgɔ de ye n bɛ k'a fɔ bamananw de b'a fɔ salen an bɛ salen sara an bɛ forobafɛn min sara a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye salen an bɛ salen sara ka forobafɛn sara ka foroba baara kɛ o ye salen ye kɔmi an caman bɛ kɔmi salen ye mɔgɔ minnu bɛ feere kɛ sugu kɔnɔ olu de kan ka salen sara donc o b'a jira mɔgɔ o mɔgɔ ye duguden ye i n'a fɔ i ye mɔgɔ minnu fɔ n'olu bɔr'a la ka ban bɛɛ kan ka salen sara bɛɛ de b'a sara bɛɛ de b'a sara sans exception a bɛ fɔ tant que n'i bɛ Mali dugukolo kan du premier janvier euh, début d'année donc bɛɛ de b'a sara parce que e ka hɛrɛ i ka hɛrɛ tana o bɛɛ de b'o yɔrɔ la ɔ bɛɛ yɛrɛ fana ka kan ka i ka salen n'i ka fɛngɛ sara i ka sigida de kɔnɔ parce que an b'a ye fana n b'o misali d'i ma salen a kɛra vieux a kɛra suguya o suguya ye n bɛna misali d'e ma sisan n'i taara i ka salen ta fan wɛrɛ e sigilen bɛ yan cɛncɛn ni poussière minnu bɛ kɛ e kan e ka hɛrɛ i ka kɔɲɔ i ka fɛn bɛɛ bɛ yan e yɛrɛ kɔni fɛ i taara sɔrɔ nɔgɔya la mais i y'i yɛrɛ fan dɔ de tigɛ o parce que i bɛ k'i yɛrɛ bana o de la a fɔra bɛɛ k'i ta ta i ka sigiyɔrɔ la bɛɛ ka fɛngɛ ka kan ka don i ka sigida fɛngɛ de fɛ o la n'a ye baara min kɛ e den bɛ taa kalan kɛ yan ekɔliso de la a tɛ taa kalan kɛ fan wɛrɛ o mais e taara i ka papiye ta fan wɛrɛ e kɔni taara dɔ fara olu kan ka dɔ bɔ e yɛrɛ la mais e dun ka den bɛ kalan kɛ yan donc o y'a misali surunninw de ye o de la mara tigɛlen ka na so o de y'a to i yɛrɛ ka jija i k'i labɛn n'aw y'aw labɛn dɔrɔn aw ka yiriwa la aw b'a boloda kɛlɛ t'a la mankan t'a la ɔ min fana bɛ ɲini fana ɛɛ aw bɛ minnu sugandi ni olu ka kan ka o baara ɲɛminɛ parce que n'i ye dɔ fɔ i ka dɔ fɔ i yɛrɛ ma n'o ye an yɛrɛ ye an b'an jija min b'a to danaya fana ka sinsin parce que min ka jugu o ye faso ka danaya minnu bɛ nin salen ninnu sara i b'i jija u fana ka fɛn ye i nɔ kan n'u ye fɛn ye i nɔ kan a bɛ dannaya sinsin o b'a to fana hali ni mɔgɔ ma se ne ma ne y'a dɔn san yɛlɛmana dɔrɔn ne ka kan ka nin sara ne yɛrɛ bɛ wuli n bɛ n'a sara n bɛ n ka papiye ɲini u bɛ papiye di n ma n ka quittance di n ma ou bien papiye dɔw yɛrɛ bɛ yan n'i y'i ka eh, musaka bɛɛ sara min ka kan ka sara commune ye n'a y'i diya i b'a fɔ u ka quitus fiscal communal d'i ma o ye papiye ye mɛri b'a dilan k'a yira k'a fɔ karima sina a sigilen kucala komini kɔnɔ a y'a ka ɲinɛ san bɛɛ taxe communale sara wa a papiye filɛ nin ye mɛri b'a bolonɔ ta k'a d'i ma par exemple n'a y'a sɔrɔ boulangerie b'e bolo kiosque b'e bolo kɛnɛma ou bien moulin b'e bolo e nana bɛɛ sara kama e yɛrɛ y'a ye e bɛ baara min na commune kɔnɔ ka i ka tederɛli sara ni marifa yɛrɛ b'i bolo i nana impo sara n'i tilara o bɛɛ la n'a y'i diya i b'a fɔ mɛri n mako bɛ quitus fiscal communal la o papiye min bɛ e ka danaya sinsin hali n'i y'a fara i ka dokuma dɔ kan

tederɛli sarali papiye natili t'a la n'i ye gatigi ye a fɔlɔfɔlɔ min bɛ ɲini sariya fɛ minnu fɛ fɛn fɛn bɛ komini kɔnɔ i ka jija i ka na i ka gatigi sɛmɛ ta n'i ye furu kɛ den b'i bolo n'i nana i ka gatigi sɛmɛ ta o kɔrɔ b'a yira komini kɔnɔ e enrolelen don i lakodɔnna sigida kɔnɔ ne ye karisa eh, nin komini kɔnɔ ne sigilen bɛ nin dugu la komini y'i lakodɔn bon n'o b'i bolo i natɔ la den fɛn fɛn b'e bolo muso hakɛ min b'e bolo o bɛɛ bɛ don gatigi sɛmɛ kɔnɔ den minnu bɛ yen o bɛɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ nin bɛ ekɔli la a sɛmɛnen don nin bɛ ekɔli la nin tɛ ekɔli la nin sɛmɛnen don a bɛ ekɔli la ala k'an kisi yɛrɛ hali ni min tɛ yen don min na i bɛ se ka na n'a ye ala ye karisa minji dɔgɔya o b'o bɔ a la donc maintenant n'i bɛna tederɛli sara hali misi bagan minnu b'i bolo nɛgɛso minnu b'i bolo o bɛɛ sɛmɛnen don gatigi sɛmɛ kɔnɔ o de ye adamaden yɛrɛ yɛrɛ ka dokuma fɔlɔ ye mali kɔnɔ a bɛ ɲini fɛn o fɛn n'i sigira komini komini na i ka taa i ka komini na i ka taa nin ta ɔ n'i bɛna i ka tederɛli sara i bɛ na n'o ye n'o yɛrɛ t'i bolo fana n'i nana piyɛsi min b'i bolo i ka mɔgɔ hakɛ min bɛ yen n'i y'a fɔ da la o tuma o b'i ka tederɛli kitansi papiye d'i ma i b'a sara ɔ mɛ min kɔni bɛ ɲini kɛrɛnkɛrɛnya la ne ye gatigi kɔni ye ne ka gatigi sɛmɛ ka kan ka ye o ye papiye fɔlɔ ye o ni wolosɛmɛ ni denw ni n yɛrɛ ka wolosɛmɛ tɛ kelen parce que gatigi sɛmɛ in b'a yira ne sigilen bɛ kucala ne ye kucalaka ye ne ka gatigi sɛmɛ filɛ nin ye gatigi yɛrɛ ka tɔgɔ ye nin ye gatigimuso tɔgɔ ye nin ye a musow ye nin ye a denw ye nin ye C'est le premier document mhm. dans une collectivité euh, gatigi bɛɛ ka kan ka min ɲini ɔ mɛ par exemple ne ye gaden ye ne bɛ se ka a ɲini fana n'a y'a sɔrɔ e ye muso furu e y'i ka ga sigi mhm. i bɛ se ka na i ka gatigi sɛmɛ ɲini kɛ gatigi sɛmɛ yɛrɛ kɔrɔ de ye o mhm. parce que n'i ye furu kɛ ka ban i kelen ka gatigi ye i m'a faamuya non a bɛ dépend fana n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ga min kɔnɔ gatigi bɛ yen aw bɛnna ka karisa ye gatigi ye aw ye dɔgɔninw ye gatigi sɛmɛ kelen fana bɛ se ka ta o la mais a bɛɛ bɛ sɛmɛ kɔnɔ karisa ye gatigi ye a dɔgɔnin ye nin ye a muso ye nin ye bɛɛ da bɛ don a kɔnɔ i m'a faamuya mais n'a y'a sɔrɔ e furu kɛ e yɛrɛ fa y'i labila taa i ka gatigi sɛmɛ ta i bɛ n'i ka gatigi sɛmɛ ta gatigi sɛmɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye min bɛ e yɛrɛ ka sigi lakodɔn sigida kɔnɔ ayiwa monsieur le maire a faamuyana donc eh, an ka sigi kɔnɔ hakili la mɔgɔ caman ye faamuyali kɛ a la Kosɛbɛ. bon an bɛ se ka surunya kuma kuncɛyɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ eh, ɲɛfɔli dɔ bɛ yen nɔ an tun kan ka mun kɛ ni an da ma se o ma i bɛ se k'olu kɛ an ka kuma kuncɛ ayiwa ɛɛ kuma ye toden ye n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ d'abord nin sigi a bɛnna n ma kosɛbɛ a bɛnna n ma parce que ni n'i ye nin jate minɛ nin nafa ka bon komini kɔnɔ dɛ aw ye waleya min kɛ an bɛ min ɲini an bɛ ala deli komini kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ sariya minnu bɛ komini latagama n'o faamuyana don o don o ye yiriwali ye i k'a dɔn kucala bɛ bi degun caman b'a la n bɛ deli k'a fɔ maaw ye ɛɛ an bɛna tulonkɛ masalani dɔ kɛ n'a ma gɛlɛya i yɛrɛ ma mais a bɛ mɔgɔw lafaamuya kosɛbɛ ɔ o misali ne bɛna e ɲininka i sigilen n'i y'i yɛrɛ ɲininka sisan kucala n'a bonya moto joli bɛ sɔrɔ kucala e ka chiffre dɔ di n b'a faamu moto ba kɛmɛ cent mille moto i y'a dɔn e y'o fɔ e yɛrɛ fɛ a bɛ se ka cent mille moto fɔ mais n bɛna min ɲin'i fɛ dɔrɔn an ka moto ba tan eh, ba bi duuru ta cinquante mille moto an kana cent mille moto ta cinquante mille moto n'i ye kucala cinquante mille moto ta i k'a sigiyɔrɔma waa kelen ni kɛmɛ fila la eh, a bɛ miliyɔn kɛmɛ saba de d'i ma miliyɔn kɛmɛ saba miliyɔn kɛmɛ saba la n y'a fɔ ɲɛna kuma daminɛ na kucala niyɔrɔla ye 60 pourcent ye a 60 pourcent ka kan ka bɛn miliyɔn kɛmɛ ni miliyɔn bi seegin ma i y'a faamuya miliyɔn kɛmɛ ni miliyɔn bi seegin o miliyɔn kɛmɛ ni miliyɔn bi seegin la ɛɛ an ye jateminɛ min kɛ yan n'an bɛ kilasiw jɔ yan kilasi saba k'a jɔ ka ban k'a kɔnɔ ka direction jɔ ka toilette jɔ miliyɔn mugan bɛ se k'a kɛ i y'a faamuya ɔ commune ka niyɔrɔla ka kɛ san kɔnɔ miliyɔn kɛmɛ ni bi seegin n'i y'o tila euh, diviser ka 20 millions na a bɛ kɔnɔntɔn de d'i ma tu prends 180 millions tu divises par 20 millions ça te donne le chiffre 9 o kɔrɔ b'a jira e bɛ se ka kilasi saba sigiyɔrɔma kɔnɔntɔn jɔ san kelen kɔnɔ donc miliyɔn mugan sigiyɔrɔma kɔnɔntɔn de bɛ miliyɔn kɛmɛ ni bi seegin kɔnɔ donc a jateminɛ kilasi sigiyɔrɔma saba saba sigiyɔrɔma kɔnɔntɔn n'i y'o jɔ kucala san kelen kɔnɔ o ye kilasi mugan ni wolonfila de 27 classes n'i ye san fila kɛ o la yan kilasi ko problɛmu bɛ jɔ denmisɛnninw bɛ ka caya min kɛ i b'a ye dɔ bɛ bɔ pléthore la kilasiw kɔnɔ mɛ n bɛna min fɔ ye an ma deli ka hali miliyɔn bi duuru sɔrɔ vignette la kucala komin na miliyɔn bi duuru a ma deli ka sɔrɔ kucala komin na mɛ an bɛ kucalakaw fo parce que ɲinɛ 2021 kɔnɔ an ka compte administratif kɛlen an y'a ye dɔɔni farala kan parce que mɔgɔw y'a faamuya k'a fɔ baara dɔ bɛ ka kɛ surtout mɛri kura jɔlen 2021 kɔnɔ a yɛlɛla dɔɔnin a ye miliyɔn bi naani sɔrɔ o y'a global ye mɛ n'i y'an k'a kɛ bɔ a la a tɛ tɛmɛ miliyɔn mugan ni naani kan kucala y'o sɔrɔ mɛ n ye misali min di tan ni o sera ka kɛ aa an bɛ se ka baara caman kɛ yan dɛ o de y'a to n bɛ ka misali in di i yɛrɛ k'a faamu hakili fɛ k'a fɔ fɛn caman de bɛ yen halisa eh, min ma min tɛ ka kɛ mɛ population bɛ k'u cɛsiri faamuyabagaw bɛ ka na aw yɛrɛ bɛ ka nin min kɛ tan ni bɛɛ ye nin kɛ ni mɔgɔw y'a faamuya i b'a ye dugu in bɛ dilan ɔ an fana bɛ ka min fɔ tan an b'an cɛsiri minnu bɛ n'an kɔfɛ ko daminɛ ka gɛlɛn dɛ minnu fana ye komin ninnu daminɛ olu ye sɛgɛn dɔ ye peut-être an fana tɛ k'o ye bi mais an fana bɛ ka dɔ ye bi peut-être minnu bɛna na kɔfɛ olu fana tɛ k'o ye mais ba faso baara ye cɛsiri ye n'i y'a kɛ ka ɲɛ hali n'i tɛ yen a n'a fɔ i kɔfɛ n'a tila an ka kan k'o baara de kɛ ɔ wa an bɛ min fɔ danaya ka sinsin an bɛ min ɲini dɔrɔn population fɛ danaya ka sinsin population n'a marabagaw cɛ ɔ u mana danaya da maa o maa kan u ka da a tigi la k'a fɔ a tigi nana u ka baara de kama n'o danaya sinsinna i k'a dɔn collectivités bɛ taa ɲɛ an bɛ welewele da de kɛ ɔ ani don o don an b'a ɲini kunnafoni ninnu an ka to ka maaw lafaamuya surtout la sensibilisation ɔ o de kun bɛ yen k'a fɔ n'o tɛ kuma tɛ ban balanden bɛɛ tɛ se ka fɔ wagati kelen kɔnɔ ɔ an ye kumaba kumaba minnu sɔrɔ ka fɔ lamɛnbaaw ye an'an filɛbagaw ye o ye nin ye an ka foli b'u ye k'i yɛrɛ fo an b'i fo kosɛbɛ ni taama ye ni ko ne ka kuma nin kan vraiment ça m'a dépassé vraiment on vous remercie beaucoup an bɛ min ɲini an ka lakalita ɲininaw fɛ n'an b'a fɔ presse a fɔra nin de ye fasojɔ ye an b'i fo hakilila ɲuman in na i k'a dɔn nin bɛ dɔ fara an bɛɛ kan n bɛ deli k'o de fɔ sɔn i ka nɛni fasoko la ni maa ma sɔnna i nɛni na faso ko la i ye faso jɔla ye n'o tɛ ni faso ko tɛ i yɛrɛ dama n'a tigi dama ma d'a la n'o bɛ se ka kɛ o tuma faso jɔla bɛɛ ka kan ka sɔn fɛn dɔw ma ɔ ni aw ye nin kɛ ɔ mɔgɔ bɛɛ ka baara tɛ se ka nɔgɔya bɛɛ bolo dɛ ɔ an b'a ɲini ala fɛ o tuma ala ka dɔ fara aw yɛrɛ ka nin hakilila ɲuman in kan ala k'a yiriwa ala k'aw si jɔ k'a kɔnɔ ala ka fɛn bɔ la min ka fisa n'aw yɛrɛ n bɛ se ka min fara kuma in kan o ye nin ye n'o tɛ kuma caman bɛ yen ɔ mais nin y'a kumabaw ye k'a fɔ communew kɔni latagamali a sigilen don TDRL kan a tɔ minnu bɛ fara kan sariya b'olu bɛɛ yamaruya patente n'a ɲɔgɔnna n'an bɛ taxe minnu minɛ a bɛ dépend sisan communew yɛrɛ kɛcogoyaw la ani u sigiyɔrɔw la ani fɛn minnu b'u bolo parce que sugu kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ bɛ bɛɛ sara an b'a fɔ o ma ko sugu bɛɛ y'o taxe kelen de ye Merci beaucoup. Ayiwa monsieur le maire an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ n'i y'a ye an tɛ sɔn sigi ka janya kosɛbɛ an ka fɛn ninnu bɛ lajɛ réseau de sanfɛ donc ni video janyana dɔrɔn i b'a ye a tɛ lamɛn kosɛbɛ donc c'est pour cela ni an mago bɛ mun na don min na an kum'o kan o ka faamuya kosɛbɛ donc siɲɛ wɛrɛ an bɛ se ka se aw ma tugun ka thème wɛrɛ ta an bɛ baro kɛ o fana na ni Ala sɔnna an b'i yɛrɛ fo i sɔnna ka da yɛlɛ an ye an ka sigi ka baro kɛ a diyara an ye kosɛbɛ i kana fari faga don dɔ an